last season anabisa fetereza wa subsidy anthu amene akugula thumba limodzi 15000 akapita ku madepot a admarc fetereza kunalibe nde lero mcp yagwirizana ndi smallholder atenga fetereza wa subsidy azimugulitsa 80000 Kwa ena a inu mafunso ngakuti kodi nkhani ya fetereza iyi mwati yenda bwanji? Ine ndinenetu pano pali chikhamu pano cha alimi amene fetereza wayamba kale kubwera wina ali mnjira koma tifuna titsitse mitengo.
Kumeneku ndi kuba. fetereza wa 15000 akumugulitsa bwanji 80000 in addition alekerera katundu kumadula zaka 5 chachitika ndi chani kuti ayambe kutsitsa pa chisankho akuti pusipusi akuyesa amalawi ndopusa anthu amenewa mukawavotera pa 16 september apitiriza kuzuza kukweza katundu pa kampeni amalonjeza katundu otchipa tsono tangoganizani chifukwa ndamvapo kuti inu mmadandaula kuti aa aa fetereza waningi odula ndiye kuti thumba la feteleza 50 kg lija nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4000 nkanthu kodi pamenepa sipali bwino kodi mukundimva ine kumtengo uko eya ndamumva wina akuti "Eh, koma pamenepo koma pamenepo koma pamenepo 2021 anasintha ponena kuti zinthu zakwera dziko lonse
tiyatsimikizire amalawi kuti inde zinthu zakwera mtengo osati kumalawi kokha koma maiko onse a dziko lapansi
2022 amanamizira cyclone
chifukwa mavuto oyamba amene mudakumana nawo a president ndi amene aja ochita kulenga ndi boma la dpp powonjezera pamenepo mwakumana ndi mavuto a covid powonjezera pamenepo mwakumana ndi mavuto azachilengedwe cyclone ana cyclone gombe ndi zina zotero 2023 chakwera ngati president anavomereza kuti nkhani ya fetereza yamuvuta
nkhani ya fetereza ndakufotokozerani kuti ngakhale mapezedwe ake chaka chino akhala achabechabe koma tayesetsa kuti pologalamuyo isafe ithekebe ndikudabwa pano akuchita blame ama business akusowetsa shuga mafuta simenti
Mundimva ndikulengeza posachedwapa chifukwa wena aukwezera dala mitengo ya zinthuzi monga muja amakwezera daladala shuga kukwezera daladala simenti kukwezera daladala zinthu kumangoti kukweza tsiku ntsiku
2024 anayima pa big triangle ndikumanena kuti katundu sangachipe mdziko muno chifukwa kumene akuchokera ngodula
mafuta ngati kumene achoka ngodula pobwera kunonso ngodula kuno sangachipe ayi
lero wasintha statement ndikumachita blame ama business chifukwa wena akukwezera dala mitengo ya zinthuzi Monga muja amakwezera daladala sugar, kukwezera daladala cement, kukwezera daladala zinthu, kumangoti kukweza tsiku ntsiku.
miyezi 6 yapitayi anali ku parliament atafunsidwa nkhani ya fetereza anayankha kuti sakudula alimi azigulitsa matumba awiri achimanga ndikukagula thumba limodzi la fetereza

Kwa ena a inu mafunso ngakuti kodi nkhani ya fetereza iyi mwati iyenda bwanji? Ine ndinenetu pano pali chinamu pano kwa alimi amene fetereza wayamba kale kubwera wina ali mnjira koma tifuna titsitse mitengo. Nkhani yayikulu akufuna mavoti. akanakhala munthu othandiza akanatsitsa 2020 akuluakulu adamu ndi hava anathamangitsidwa mu edeni chifukwa cha bodza dziko la malawi lawonongeka chifukwa cha bodza la chakwera ngakhale saulos chilima ataphedwa ku chikangawa tinauzidwa mabodza komabe ngati amalawi tikudziwa kuti black box ipezeka after 16 september okay anduna ndine malumba mpira mix radio um, the other issue imene anthu akhala akufunsa kwambiri ndi zokhudzana ndi kachida kaja kama black box kamapezeka mu ndege kamapanga rekodi ma conversation ndi zina zotero nde tikudziwa kuti ndege imeneyi inagwa kumeneku anthu akufuna kudziwa kuti azazi- azadziwa kuti chinachitika ndi chani Kamba koti amapanga record ma conversation onse amene amakhala mu ndege. Black box imeneyi ilipo? Ili safe? zili motani? Nkhani ya black box aah kuyeza kumenekuku kapena kafukufuku ameneyu atenga mbali ziwiri. Pakhala mbali ya technical yowona za technical zi, kuti kodi zokhudza chi machine ichi. Then pabwera mbali ya ma facts.